ndipezere thandizo chifukwa ndesizo koma iwe ganizani Eh, eh. ayi mundionetsa zinthu chaka chino shuwa Ii, ayi, mti- i- i- imwani imwani juice zisiyeni zimenezo ndithana naye lero ameneyo ndikukhwima ufuna kuti ukhwimire iwe pamudzi pano
ase Ondolia. kodi ase umanditenga ngati kapene ase Kana yake ndi.
nango mankhwala andipasa aja ase unganipase mankhwala

Ngana kaduka mulanda wewe.

wati madam ako anakufunsa za mfana uti afunsa kuti anauza ndani anatita pameneponso timfana zanati ah, magaye akukamba an- panja As in- pajana ma- ati- kati panja akuyenda panja random kuti- people? Eh, randomly then udawali kusaiti magaye kunokusama ndi jaja choncho ya pamenepo pali pali pali pali nkhani pali pena pana ndabisana right being your friend ndinazadabwa okay ndingonena chonchi nkhani imene ijayo anayimva kwa kambusa kacha kati kana tipeza takhala bwino yes
ndi oyi ndakumbuka zoti nalandira phone call nthawi imeneyi ndankafunsafunsa za mfana akafunsafunsa ndakumbukira Eh. anazabweranso kunoko kuzandifunsa ano Aha. kuti akuti kodi mkazi wamkulu uja ali ndi mwana chifukwa ndakumana naye panjapa Eh. ndamfunsa akuti alibe mwana ndiye mmakamba nkhani ya mwana wake uti ndikuti iwo amamfunsa ngati ndani Amadziwana so? Zimene- okay that's the question now kuti kuti amadziwana you do you know kuti amadziwana ndi uja Mazi. nde ana- anamuuza koma ndiye uja nde zangondikayikitsa kuti ah, anthu awa akudziwana bwanji Koma, Okay. eh, komano sikuti kapena pali umboni kuti kapena akuyenda limodzi i was just surprised Kuti akuyenda ndi munthu ndi
invigilator Eh? akayenda ndi invigilator kuyenda ndi munthu ukasankha basi invigilator
okay munthu waimvi- waimva kale zona
soma sinangaso

Ona. Okay.
Eh, eh, mbale. Mm? Awa a mango kupsha kumene mukuja awisi chonchi bwanji. Mm, awaso akupezekatu. Eh eh. Mm, ndangofuna ndizipepese ase. Koma bwino asakuyambitseni masaya kwidirira. Iya ili ndi la chikokombeto. kodi lachikokombeto limayambitsa masaya kuimba iya ine amene aja ndosagwima Oh. koma ase ine ndakuimbira kalekale nkona nangochoka uzakhala pano Eh, utasi ah, kutera kwawo nanenso ineyo ndangodabwa kuti iweyo ukupezeka bwanji pano vuto ndi chani koma ayi ase nkhani ya dolla Mm. zakuploti uchi Mm. ayi ukukonda sisters yandikwiyira heavy bwanjiso Ah, ase

inenso ndinawo wanga ndithu mulungu mmene anandidalisira halo halo Yes. Yes. Oh, oh. mwaswera bwanji siselina Taswera. Inu mwaswera bwanji.
taswera ayinaka foniyo ali patali ngati Ayinaka foni ili ndineyo.
iyayi ndi sikanatu selina

ndimakuuza ndithu okay basi tathokoza Iye, muku- mu- Koza ndifeyo. ah takuthandizani beni koma nanga kupanda ndalama zimene bwezi pano mukumadya Ya ino ndi tikanadya kumene ndiye kuti tiberaso wina muona. oh ndinokuba edi sha okay amwene okay okay mwaona mwaona ndi akita waku nigeria ameneyi anthu akupanga zimenezizi anthu akupanga zimenezo ndimazithunzi ndimachiona ati ine anthu akupanga zimenezo ndi akita waku nigeria ameneyi Asi, ndiye ndi dola zambiri ndi dola zambiri ndiye zakuploti apa nde ka ya patricia yo mulongo wako yomuuza kuti chani Eh, apa ndiye zifukwa zodana iwe ndine zakwana chifukwa mu- mulongo wako waziona ngati kuti ndineyo koma anthu odi akuba pataona koma anyway mavuto ni maliro amwene izizizi azoziyamba dala Yes, akaba ndesinto ezizonditana se koma ndise number tititi
komanso olo apapa ndi mmene ikuoneseramo ikuoneseratu kuti nambayi ndi amamuna namba yake ipo yachimunthu koma basi ya atiyeni ndinu mamuna mamuna salira atiyeni mukalira inu ndi ana apanga chani
kuti kulero la mafuna ni mtumizire watumizira kale ayi nditenga